Rinneadh an-iarracht scoil a fháil sa gceantar seo. Thosaigh an chéad iarracht chomh fada siar le 1938 agus ansin d'imigh píosa fada suas go dtí 1957 agus thosaigh an feachtas i ndáiríre ag an am sin agus bhí sé ag dul ar aghaidh agus bhí brú mór á chur ag an gCoiste Gairme Oideachais ar an Roinn Oideachais leis an scoil a fháil anseo. agus ar deireadh d'éirigh leo foirm scoile a fháil tógtha agus réitithe i 1966. An cuimhin leat an chéad lá a chaith tú anseo? Sea, bhí, is dóigh gur, bhí thart ar trí scór go leith duine ann an t-am sin. Ní thagadh duine ar bith as Rinn Mhaoile, just thart ar an gceantar seo ar fad a bhí ann. Is cuimhin liom go maith é, bhí, bhí an-chraic ann, caithfidh mé a rá. An gcuimhníonn tú do chéad lá ar scoil? Cuimhním. Bhuel, bhí mé an-neirbhíseach agus bhí mé an-tuirseach freisin. Fuair mé an bus ag a leathuair tar éis a seacht sa maidin agus ní raibh mé ar ais go dtí a cúig a chlog an tráthnóna sin. Rinne mé go leor cairde tar éis cúpla lá agus ní raibh mé in ann Gaeilge a labhairt freisin, ach ar deireadh d'fhoghlaim mé an teanga. Agus cén t-ábhar is fearr leat? An t-ábhar is fearr liom ná adhmadóireacht mar is maith liom a bheith ag obair le mo lámhaí. Céard ba mhaith leat a dhéanamh nuair a fhágann tú an scoil seo? Ba mhaith liom a bheith i mo mhúinteoir adhmadóireachta. Is jab mhaith é agus tá an t-airgead go maith. Céard atá tú ag iarraidh a dhéanamh nuair a fhágann tú an scoil? Níl a fhios agam fós ach b'fhéidir go mbainfidh mé céim amach i mata nó gnó nó eolaíocht. Seo píosa nua uilig a cuireadh leis ó mo linnse. Ní raibh tada dhe sin an t-am sin ann. Bhíodh gairdín ansin agus bhíodh cuireadoireacht déanta ann. Bhíodh carrots ann is fataí curthaí ann. Faoi, faoi mar a bhí ann an t-am sin, a raibh mise ann.

ná níos mó Gaeilge a bheith le cloisteáil timpeall na scoile. Ba mhaith linn go ndéanfadh gach duine iarracht mhór an Ghaeilge a labhairt. Tá caighdeán an-difriúil Gaeilge ag scoláirí na scoile seo. Tá roinnt scoláirí le Gaeilge mhaith acu agus ba mhaith linn iad seo a chloisteáil ag labhairt níos mó Gaeilge. Chabhródh sé seo leis na daoine ar bheagán Gaeilge an teanga a fhoghlaim. Ba mhaith linn go ndéanfadh gach duine an-iarracht an teanga a fhoghlaim agus a labhairt. Tá córas stairiúil ann agus an bhliain seo tá barr le cur amach sa chistin chun cainteoirí Gaeilge a spreagadh. Faigheann na daoine seo tae, caife nó seacláid te saor in aisce má labhraíonn siad Gaeilge. Inis dom cén uair a toghadh tú ar Chomhairle na nDaltaí. Toghadh mé i mí Meán Fómhair na bliana seo. Agus cé mhéid duine atá ar an gComhairle? Tá deichniúr ar an gComhairle, beirt as gach rang, buachaill agus cailín, agus is í bean amháin an múinteoir idirghabhála atá againn. Agus cé chomh minic agus a chasann sibh le chéile? Buaileann muid le chéile dhá nó trí uair gach téarma ar feadh deich nó cúig déag nóiméad, agus uaireanta níos mó má bhíonn gá leis. Agus an gceapann tú go bhfuil tábhacht ag baint le Comhairle na nDaltaí a bheith ann sa scoil, dar leat? Ceapaim go bhfuil sé an-tábhachtach go bhfuil guth ag scoláirí an choláiste. Tagann muid le chéile chun na tuairimí atá ag scoláirí na scoile a phlé agus labhrann muid faoi na rudaí atá ag teastáil sa scoil. Oibríonn muid le bainistíocht an choláiste freisin ag athbhreathnú polasaithe scoile atá an-tábhachtach freisin. Bhí go leor daoine a rinne an Teastas Grúpa nach ndeachaigh ar aghaidh go dtí an Meánteist. Ansin, ní raibh aon Ardteist ann sna céad blianta ach bhí, bhí rud an-suntasach a tharla anseo. I 1973 rinneadh Ardteist anseo gan aon chead oifigiúil ón Roinn Oideachais. Ach d'éirigh leofa, bhí duine eicínt an-glic, chuir siad isteach na hiarrthóirí mar eh, mar eh, external candidates agus d'éirigh leofa an chéad Ardteist a dhéanamh i 1973. Is mise Cormac Ó Conaola. Tá mé i mo chónaí i gCasla. Is múinteoir anseo mé i gColáiste Naomh Feichín i gCorr na Móna. Tá mé anseo le is dóigh ocht mbliana anois.

So, a Bits, cén t-ainm atá ort? Seosamh Dáibhí is ainm dom. Cén bhliain a bhfuil tú ann? Táim i mbliain a cúig. Agus cá bhfuil tú i do chónaí? Táim i mo chónaí i gCloch Bhreac. Cén t-ábhar is fearr leat? An t-ábhar is fearr liom ná. Tech Graph. Cén fáth? Is maith liom a bheith ag tarraingt. Cén t-ábhar ba mheasa leat? Ní maith liom treoir. An gcuimhníonn tú ar do chéad lá ar scoil? Cuimhním. Bhí aithne orm ar go leor daoine. Bhí seacht nduine déag ann.